Mo. Déan deifir nó beidh tú mall. Ach beidh fear an phoist anseo faoi cheann cúpla nóiméad. Beidh tú mall don scoil, a deirim. Cúpla nóiméad, sin an méid. Féach, má thagann an litir beidh sé anseo dhuit théis na scoile. Agus cuimhnigh nach bhfuil sé i bhfad ó sheol tú í. Gheobhaidh mé an litir sin, Fergal. Tá 's am é.
Agus muna bhfaigheann, caithfidh tú glacadh leis sin.
So an gceapann tú nach scríobhfaidh sí ar ais? Níl 's am. Look, seans gur gheall sí do do mháthair nach scaoilfeadh sí a rún. Nílim ach ag iarraidh fáil amach cé mé fhéin. Sin an méid.
B'fhéidir go mb'fhearr duit gan a bheith ag súil le mórán.
Tiocfaidh an litir sin, Fergal. Tá 's am é. Cad é atá ag dul ar aghaidh anseo.
Vince, an bhfaca tú mo mhála in aon áit, bhí sé agam nóiméad ó shin. Ní fhaca. Cad é fhéin?
Tada.
Och. Ó, agus meas tú an mbeifeá in ann an dinnéar a réiteach tráthnóna chuile sheans go mbeidh mise ag obair deireanach.

Suirbhé ar an uisce.
Cuireann an Chomhairle Contae faoi ndeara dhúinn é a dhéanamh chuile bhliain.
So tá's ag na húinéirí faoi, mar sin? Tá's. Chuala mé go bhfuil siad le forbairt a dhéanamh ar an talamh seo.
Bhuel, níor chuala mé tada faoi sin. B'fhearr dom ligint díbh bhur gcuid oibre a dhéanamh mar sin.

Bíonn laethantaí nach mbíonn mise ag iarraidh a dhul ag obair ach an oiread, ach caithfidh mé. Agus ní fhéadfaidh tusa fanacht sa mbaile inniu ach an oiread. B'fhéadfadh cairde fanacht leat. Gabh i leith, má dhéanann tusa deifir anois, b'fhéidir go mbeadh surprise beag agamsa dhuit tráthnóna.
Surprise? Mm. B'fhéidir go bhféadfadh muid a dhul ag déanamh rud eicínt a thaitneodh leat, b'fhéidir.
Iascaireacht. An caitheann go ag iascaireacht?

Ach gabh i leith, cúpla glaoch le déanamh a'm sa maidin ach, tá mé saor ansin go dtí deireadh an lá. D'fhéadfainnse comhluadar a choinneáil leat.
Ní cheapfainn é. Come on, a Chaitríona.
Lá sa town linn féin, agus d'fhéadfadh muid fanacht thar oíche. Tá sé craiceáilte. Tuige, tuige, bheifeá ag ceapadh go bhfuil Vince dúr nó rud éicint.

When I arú aréir, chomh gar leis, ó God. Tá mé cinnte go raibh sé amhrasach fúm. Ach cén chaoi a bhféadfadh amhras a bheith air? Nach muid atá chomh cúramach?
Níl 'fhios a'm ach tá rud éicint ag cur as dhó. Scéal mór atá déanta a'd.
Nílim. Ní fhaca tusa é. Ní cantal a bhí air ach just bhí sé aisteach. An-aisteach go deo.
Hi! Hey Dad!
Nach bhfuil tú ag obair inniu? No, tá mé saor inniu mar tharlaíonn sé, buíochas le Dia. Tá agus mise.
So bhfuil aon rud pleanáilte don lá?
Bhuel, níl i ndáiríre. B'fhéidir roinnt ama a chaitheamh sa gym.
Oh. Gabh i leith, Dad, go raibh míle maith a'd as ucht an dinnéar an oíche cheana. Bhí sé really, really go hálainn. Agus tá mé chomh sásta go bhfuair tú deis aithne a chur ar Angie. Is é is lú a d'fhéadfainn a dhéanamh do mo chailín beag. Bhuel, bhí sé go deas sibh a fheiceáil le chéile. Caithfidh muid é a dhéanamh arís go gairid, ag m'árasánsa. Céard faoi Déardaoin?
Yeah, cinnte. Iontach. Dad, bhfuil tú all right, ó? Tá tú cineál tuirseach ag breathnú. Yeah, well, uh... tá mé ó mhaidin.
Hey! Cén chaoi a bhfuil? Bhí muid ag an concert! Ó, anois! An-leaid, go maith, tá súil agam? Ó, bhuel, cinnte. So, bhí mé le bheith ag glaoch ort níos túisce ach cá raibh tú? Ó, bhí mé ar siúlóid deas sa choill. Ní raibh deoraí le feiceáil ach an bheirt suirbhéirí atá thuas le taobh do chuid talúna.
Ní raibh 's 'amsa tada faoi suirbhéirí a bheith thuas ansin. Dúirt siad gurbh ón gComhairle Contae iad agus go rabhadar ag déanamh suirbhé de chineál inteacht ar an limistéar sin.
Tá, tá talamh ag Máire agus Peadar thuas ansin freisin, nach bhfuil?
Sea, tá. Cuirfidh mé ceist ar Pheadar agus Mháire anois, beidh 's acu sin céard atá ar siúl.
Fhad is go bhfuil a fhios agaibh faoi, sin an méid. Éist, tá mise stiúgtha leis an ocras. Ar mhaith leat rud inteacht le n-ithe? Ó, ba bhreá liom cupán caife. Vince, cupán caife? Ní bheidh, go raibh maith a'd, tá rudaí le déanamh a'm.
Ok, feicfidh mé ar ball thú mar sin de, a Jeff. Céad slán.
Slán. Bhí mé ag cuimhneamh cúpla pingin a thabhairt dó. Do ché? Do Chonall, cé eile. Bhfuil tusa craiceáilte, an bhfuil? Ní féidir a ghrá a cheannacht. Ní shin an rud atá mé a dhéanamh. Nach é? Ní hé. Tá mé dubh tinn dá seo. Tá Tadhg thall ansin agus é ag déanamh ról Daidí dó. Agus é do mo chéasadhsa achan seans a bhfaigheann sé. Ná bac leis. Ar ndóigh, nach tusa athair Chonaill, agus is gearr go dtuigfidh sé sin freisin. Ná bíodh imní ort. Bheadh sin. Tá fhios a'm go dtug mé neart ábhair do Chonall go mbeadh fuath aige orm, ach tá meas agus cion agam air. Mór an trua é nach bhfeiceann sé sin. Yeah, well, faraor. Is minic a ghortaíonn muid na daoine is mó a bhfuil cion againn orthu. Dá mbeinnse ábalta a mheas a bhaint ar ais, bheinn sásta.
Meas, a deir tú?

Níor mhaith leat greim lóin mar sin. Huh. Agus tá tusa chomh cantalach céanna is a bhí tú ar maidin. Ó, tuirseach ón traein, all right. Vince, níl fhios a'm céard atá ag cur isteach ort, ach tá tú chomh cantalach le dris.
Just fág é, a deirim.
Más seo an chaoi atá tú th'éis lá saoire. Bhí sé chomh maith a dhul ar ais ag obair. An gceapann tú gur maith liomsa a bheith as baile chomh minic sin, agus tusa fágtha anseo agus gan agat ach Donncha de chomhluadar?
Vince, má tá rud éigin le rá agat, abair amach é. Fuair mé cnap ar mo chos agus tá mé imníoch faoi. Anois bhfuil tú sásta? Tá sí cliste agus tá sí barúlach you know. Ní chuile bhean a fhéadfas tú é sin a rá fúthu, ha? Chuala mé an rud céanna uait faoi Tara?
B'fhéidir é. Ach ní raibh rudaí chomh domhain sin riamh idir mé féin agus Tara leis an fhírinne a rá. Tóin mo chóin.
Tá tusa as do chloigeann ach goidé.
Soul mates atá muid.
Bhuel, más sin an scéal, tuige ar phós sí d'athair mar sin? Anois an dú? Agus do leasmháthair í. Gan trácht ar a haois. Tá fhios a'm go bhfuil sí níos sine ná mé, a Chonaill, ach ní chuireann sé sin isteach ná amach ar cheachtar againn.
Vince, bhfuil sé seo ort i bhfad? Níl fhios a'm. Níor thug mé faoi deara é go dtí an tseachtain seo caite. Tá an meall sách mór ag breathnú. B'fhearr dhúinn dhul ag an dochtúir ar an bpointe. Goile uait. Tá leathuair eile ann sula ndúnfaidh sé suas.
Cad é ab ea? Darling!
Go raibh maith agat, Gavin. So, bhí mé ag caint le Dad, agus bhí muid ag rá go mbeadh sé go deas dá ngabhfadh muid uilig amach lena chéile arís go gairid. Á, bheadh sin go deas?
Caithfidh mé a rá gur bhain mé sult as an oíche cheana. Dáiríre?
Ó, bhain, cinnte.
Cé go raibh mé iontach neirbhíseach sula ndeachaigh mé isteach chun tí ar chor ar bith. Ha, níl fhios a'm anois an gcreidfinn go raibh tusa neirbhíseach ar bhealach éicint. Bhuel, seans go bhfuil go leor nach bhfuil a fhios agat fúmsa.
Bhuel, b'fhéidir go gciallaíonn sé sin go gcaithfidh mé tuilleadh ama a chaitheamh leat, mar sin. Biopsy? Cén uair?
Chomh luath is is féidir liom coinne a fháil dhaoib.
Agus an dtógfaidh sé i bhfad na torthaí a fháil ansin. Níor cheart go mbeadh sé i bhfad ina dhiaidh sin. Ag brath ar an brú a bheas orthu sa lab.
Go raibh míle maith agat, a Dhochtúir. Yeah, go raibh maith agat. Ná bíodh imní oraibh. Tá mé cinnte de go mbeidh chuile shórt all

Má leanann tú ar aghaidh mar seo, millfidh tú achan rud, pósadh d'athar, agus gaol agat le Ríona, is Caitríona, inis is rud ar bith a mhaireann daoibh féin, tusa agus tusa amháin a bheas thíos leis. Ach ní thuigeann tú é, a Chonaill. Ní raibh tusa riamh i ngrá mar seo. Déan tú cibé rud a theastaíonn uait ach cuir deireadh leis, right?

Thart ar leathuair. An dtugann sin Yorker? Deir an é. Tá tú i bhfad níos fearr as gan í, Chopail.
An gcaithfidh tú amach ó Vodka agus Tonic ansin a'm, a Thaidhg, le do thoil? Ó, gan amhras, a stóirín. Nach aoibhinn do ghrá óg an lae inniu, hé? Ag imeacht ag hopáil ó fhear go fear mar a bheadh dreancaid ann? Ná caint é sin.
Níl suim ar bith acu sa crew cheese, hm? Ach ag imeacht i ndiaidh madraí an bhaile. Ó, tá fíorbheag ar t'aire.
Má tá rud éicint le rá a'd, a Thaidhg, tuige nach ndeir tú amach é? Cheapfadh duine ar bith gur ag ól a bhí tú nó rud éicint. Nach bhfaca mé thú féin agus Scooby-Doo ag balóireacht ar a chéile an oíche cheana? Yeah, bhuel, beag locht a bhíonns a'd féin ar ghrá mar sin nuair is ort a bhíonns le gá féin. Clobhairín.

Céard?
Bhí sí thuas ansin ag an bheár agus níor fhoscail an liúdar de mhac sin agam a bhéal, fiú. Bhfuil tú ag caint air seo arís? Daidí taobh céad de mo chogar anois de thar na háit cluasa. Éisteann sé le achan fhocal a thig amach as béal is tríthi, dar sin. Níl a fhios agamsa caidé atá contráilte le Conall. Girseach dheas atá in Tara agus. Níl cuma air go bhfuil suim dá laghad aige inti. Bhuel, ní féidir beirt a bhrú le chéile mura bhfuil an suim céanna ar an dá thaobh.
Anois, a Tara.
Tá mé ag ceapadh go bhfuil botún déanta a'd mar níor ordaigh mise an pionta sin. Á bhuel, tá a fhios a'm ach shíl mé go mbeadh Scooby Doo isteach sna sála a'd agus go mbeadh pionta faighte a'd faoina chomhair.

Ó, agus ar chaith? Ó, níor chaith mé, muis. Bhuel, bhí muid ar meisce an lá cheana agus, bhuel, saghas phóg muid, alright, ach b'in an méid a raibh ann agus bhí mé saghas ag súil ansin go mbeadh éad nó rud eicínt ar Chonall faoi ach tá sé sin chomh thick leis an mballa.
Bhuel, ní cúis náire bheith ar Mac. Á nó, is duine an-deas é Mac, is just phóg muid uair amháin cheana agus ní raibh spark ar bith eadrainn. You know, cá bhfuil an paisean i Ros na Rún, ha?

Ach tá sé fíor. na ráflaí maidir le Mac agus Bernie atá i gceist a'msa.
Ach caithfidh tú aontú liom go bhfuil sí athraithe. Bíonn sí ag goil thart agus a cuid éadaí agus a cuid gruaige réitithe aici. D'iarr sí iasacht Top ormsa an lá cheana. Sea, is dóigh gur thug tú di.
Friggin right nach dtug. Top daor a bhí ansin. Níl mise ag iarraidh a dhul thart leis an éadach céanna a bheith orm féin agus ar mo shean-aintín.
Cén dochar má tá Bernie ag iarraidh an t-éadach céanna leatsa a chaitheamh?

Cén fáth nach ndéanann tú rudaí a shocrú le Ríona agus Mo? Ar a laghad bheifeá in ann a ghabháil amach ansin. No way! Ag Dia atá a fhios céard tá siad ag rá taobh thiar de mo chúl. Níl aon bhrón orm agus níl mé ag goil ag ligean orm féin go bhfuil ach an oiread. Ní thuigim cén fáth nach seol na meáin is á lua an freagra ar ais ann. Bíodh sé diúltach nó dearfach. Tiocfaidh sé.
Fan go bhfeicfidh tú. Ceapann tú?
Ceapaim. Go raibh maith agat. Tá m'intinn trína chéile faoi láthair. Ó, tá an cead sin agat. Tá tú imithe tríd go leor le tamall anuas. Agus ní bheadh éinne in ann déileáil leis sa chaoi a bhfuil tusa. Níl a fhios a'm faoi sin. Airím anois go bhfuil mo shaol bun os cionn agus níl a fhios a'm cé mé féin nó fiú amháin más Mo an t-ainm ceart atá orm.
Bhuel, is breá liomsa Mo. Agus oireann sé dhuit. Feabhsóidh rudaí fan go bhfeice tú. Níl a fhios a'm cad a dhéanfainn gan thú. I know. Ní raibh mé ag súil leatsa an codarsnacht seo.
Eh, bhí sé díreach ag goil ag imeacht anois, ar aon nós. Mbeidh tú ceart má théim síos ag an scannán leis. Yeah.
Gheobhaidh mé mo chóta.

Yeah, máireach is dóigh. Tá mé ag fanacht i m'árasán fhéin am. Áit a mbeidh mé in ann mo rogha rud a dhéanamh, gan daoine a bheith ag breathnú isteach sa mbéal orm. Cibé bheith teallaigh, Lee. Oh, Bernie, bheadh tú in aice anocht? Lee. Ach, tá a fhios agat fhéin. Bhí sé go maith Mac a phógas a bheith réidh leis. Tá a fhios agat fhéin, a Bhernie. Ní drochsmaoineamh a bheadh ansin. An uair sin bheadh údar ag Lee a bheith ag caitheamh spallaí le Seamus a rá le. Nach bhfuil teama Ó, go raibh maith agat as ucht an níochán a dhéanamh. Óra ná habair é, ní tada é. Tá súil agam gur iarr tú cúnamh ar Lee. Mar bheadh sise breá sásta suí ansin ar a tóin 's gan tada a dhéanamh dá bhfaigheadh sí an deis.
Berni, cailín beag deas í Lee. Tá sí thar cinn le Evan. Tá a fhios agat fhéin. Agus an raibh sé ag inseacht duit faoi muid a bheith ag iascach le chéile.
Ó, bhí sibh ag iascaireacht? Ó, bhí, bhí sé ar bís é a inseacht duit. Ach bhí sé chomh tuirseach an créatúr agus aire a chuir mé a chodladh. Neartaigh mé gearrtá tháinig mé ar ais. San ó, cén dochar? Tá tú cruógach faoi láthair ach ní mhairfidh sé sin i gcónaí, ní mhairfidh sé sin. Bhfuil tú ceart go leor? Bhfuil rud eicínt ag cur isteach ort? Níl, ach Tá mé iontach. An iomarca oibre, sin an méid.
Hm. Ó dheor. Bhain tú pictiúir na tíre thí leo? An féidir liom iad a fheiceáil? Ah, no.
Néata. Tá a fhios agat. Tá cúpla ceann garbh dhíom féin ann. Ní mór dom iad a scriosadh sula dtaispeánfaidh mé do dhuine ar bith eile iad. Tá a fhios agat féin. Hm.
Seo. Hey. Beidh gach rud ceart air, okay?
Tá brón orm faoi chuile shórt.
Agus ormsa, a chroí. Níor inis mé dhuit ar maidin toisc go raibh fearg agus imní orm.
Ach níor thuig mise go raibh tada mícheart.
Ná bí go do chrá fhéin. Ní raibh neart ar bith agat air.
Beidh chuile shórt ceart go leor, Vince, geallaim dhuit. Beidh cinnte, a chroí. Cibé toradh a bheas ar ais ar an mbiopsy, beidh an bheirt againn anseo le chéile chun glacadh leis, okay?
Yeah, beidh. Geallaim dhuit.
Hé, cé chaoi bhfuil rudaí? Ha! Iontach is cosúil.
Bhuel, tá mise ag dul i mo chodladh. Yeah, tá agus mise. Cé chaoi raibh na hagallaimh, a Chaitríona? Yeah, iontach. Goile,
ní chaithfidh tú a ghoil a chodladh fós, an gcaithfidh? Fan anseo in éindí liom tamaillín. Ní fhéadfadh, a Dhonncha. Just ní fhéadfadh. Tabhair faoi le Gael Linn.
Tá an choimhlint faoi lán seoil. Ceannas, dóchas agus crá croí. Tá dhá chluiche de Pheil na mBan le feiceáil chuile Shatharn ar TG4. An tseachtain seo, tabharfaidh Ard Mhacha aghaidh ar Thír Eoghain. agus níos deireanaí tabharfaidh Maigh Eo aghaidh ar Mhuineachán. Bí linn le haghaidh Peil na mBan Beo, Dé Sathairn ag ceathrú théis a cúig. Bí i lár an aicsin le Spórt TG4.

Mo, céard a tharla? Bhí mé súil le litir agus ní dúirt sé an litir faoi dhom.
Right. Iontach. Yeah. Gur míle maith tú chuchtú. Slán, yeah. Bhuel, dea-scéala, bhí cancellation acu san ospidéal agus bhí an dochtúir in ann coinne a fháil dom don biopsy ar an Máirt.
Ní raibh a fhios agam go raibh tú ag dul ag ceannach carr. Níor mé. Tá mé ag cuartú ceann do Chonall. Á, bhuel, is deas an rud é gur ghlac tú le mo chomhairle. Nó, ghlac mé leis. Ach níl mé ag dul a shíneadh airgid chuige.

Níl dabht ar bith orm, John Joe, faoi do chumas le carranna, ach na. Ach goidé. Bhuel,
meas tú an ndéanfadh sé leis?
Bhuel, sea, déanfadh, gasúr óg as Tír Chonaill, nár mhaith leis carr deas a bheith aige. Ach ceapaim go bhféadfadh go bhfuil sé ag dul beagáinín thar fóir. Thar fóir? Goidé an dóigh?
Brenna, ní hé go bhfuil sé ag tabhairt mórán aird ort na laethanta seo. Is ar éigean go bhfuil sé ag labhairt leat fiú.
B'fhéidir nach bhfuil sé ag tabhairt aird orm, ach beidh. Fan go bhfeicfidh tú.
Ó ná bí buartha, a chroí. Táim cinnte go mbeidh dea-thoradh ar an test.
Agus muna mbeidh?
Bhuel, tá's a'm go mbeidh sé deacair orainn, ach caithfimid leanacht ar aghaidh lenár saol mar is gnáth. Brenna, níl mé ag iarraidh go mbeadh a fhios ag na gasúir faoi seo. Bheadh imní orthu. An ndéanfaidh tú sin? Yeah. Bhuel, a Dhonncha, cén chaoi a bhfuil tusa ar maidin.
Top notch. Yeah, mar a dúirt mé, ba cheart duit na gamhna sin a cheannach mar má tá siad uait.
B'fhéidir go gceannóinn.
Hello. Inniu arís.

Úna! Úna! Cén fáth go bhfuil tú do mo sheachaint? Níl mé. Ar sheol tú an litir sin? Níor sheol.
Ceapann tú gur óinseach atá ionam. Ní chreidim thusa. Bhuel, creid é, Fergal, mar níl tusa ná Bridie chun súil a leagan ar an litir sin. Cén fáth nach féidir leat labhairt go síbhialta faoi seo? An t-aon duine thart anseo nach bhfuil á iompar féin i gceart ná thusa.
Éirí as. Féach, thug tú suas do pháiste blianta ó shin chun é a cheilt ar Eilís. Cén fáth an t-iompar seo anois? Úna, má leanann tú ar aghaidh mar seo, ní bheidh sé i bhfad sula dtosóidh daoine ag cur ceisteanna. Hei! Céard sa diabhal atá ar bun agaí? Is talamh príobháideach é seo. Céard atá sibh ag déanamh ar mo chuid talúna?

Bhí sé ag inseacht dom go raibh Bernie curtha amach faoin scéal ar fad.
Bernie! Feicfidh mé thú ar ball. Is deas thú a fheiceáil ag gáire. Ní fhaca mé an meangadh sin le fada. Nár tháinig an litir go fóill? Ah, Mo. B'fhearr duit é a fhágáil ar feadh tamaill. Yeah, sin a bhí Fergal ag rá liom níos túisce.

Ach ehm, it's courts, oh sorry now. Right, bhuel, teip maith thú.
Slán! Is fós ag breathnú ar Pionawhill? Níl, níos mó.
Tá coinne déanta agam dhul ag amharc ar charr amárach. Ó.

Tá brón orm go sifteá mé leí, taobh ar dhruim scoile shórt. Ní tada pearsanta a bhí ann. Just, just tharla sé. Agus bhí Aithne ag chuir tae thiar a'inn agus bogearraí.
Cá fada is a bhain siad liomsa?

Ach ós ag mallacht ar ag gríosú. Ó, tá's agam é sin a Shéamais, tá's agam é sin. Is ansin a théim isteach thar dhá nóiméad go mbeidh sé seo faillithe. Chuir mé san nioclait mar go bhfuil luach an óil duitse sa teach seo. Ní fheicfidh sé thú de chogadh do Dhia. Is acu a bhí muiníl. Ní raibh aon rogha agam ach glaoch ar na Gardaí. Ó!
Vince, ní cheart go mbeadh site ar bith ag cur imní ortsa.

áit a bheadh mar shiombail den ghrá atá againn dá chéile. Is anois ní mhaireann mé chun é a fheiceáil.
Vince, ná bí ag caint mar sin. Sin í an fhírinne.
Níl aon mhaith as a bheith ag cur dallamullóg orm féin.
Vince, ná bí ag caint seafóide mar sin. Nár dhúirt tú féin ar maidin nár cheart imní a bheith orainn fós.

Ní theastaíonn aon teach uaim mar shiombail ar ár ngrá. Nach bhfuil sé níos láidre ná teach ar bith. Vince, tá mé i ngrá leat. Agus is cuma cá mbeidh muid nó céard a tharlós. Seasfaidh mé leat go deo.
Hey, aon scéal? Tá. Ar an drochuair níor, níor tháinig biseach ar bith ar rudaí le hÚna ó bhí mé ag caint leat go deireanach. Ó, nár tháinig? Ar an am a deir mé iarracht labhairt léi, ionsaíonn sí mé, sin nó déanann sí neamhaird díom. Nach bhfuil a fhios agam go dianmhaith é. Anois féach, saor in aisce.
Go raibh maith agat. Cad é an dóigh a mbíonn sí leatsa le gairid?
Ehm, tá, ó yeah. Bhuel, anois nuair a chuimhnim air, bhí sí fós cineál áirid aisteach thart ar aghaidh leis le hAnna. Ach ehm, níor thug mé mórán suntais dó. Tá's agat féin deirfiúracha, troid lá amháin is ag caint lá eile. Seans maith gurb é a cuid oibre atá ag cur as di. An bhfuil a fhios agat cad é atá fonn ormsa a dhéanamh. Rud céanna a dhéanamh léithise a níos sise liomsa. B'fhéidir ansin go mbeadh a fhios aici an dóigh a mothaímsa. Anois, hold on a John Joe, right? Má táirgeann cuid a's gúna, seicheamh mo cheart tusa a bheith tabhairt cúnamh de, ná teacht go tuilleadh ann tú orm. Tá a bhfuil ceart agat. Tá's an bhfuil a ceart ann.
Cuir me go haisi sin leatsa nuair a thálann rud sin le Mánas, agus níor sé sin éasca ort. Agus ní héasca le páiste bhálacha gúna dhéanamh, chan ar do bith?

Brón orm a chois a Acid. Geallaim dhuit nach raibh aon chalaois ar siúl acu. Bhuel, mínigh dhom céard a bhí á dhéanamh acu mar sin. Bhuel, tá sé beartaithe againn forbairt a dhéanamh ar an talamh sin ina bhfuil an seanchoill suite. Cúrsa gailf beag naoi bpoll. Níos mó cosúil le pitch and putt i ndáiríre. Beidh clubtheach, tithe don fhoireann, clúdaithe faoin bplean, agus beidh cead ag an bpobal áitiúil é a úsáid. agus is áis iontach a bheas ann don cheantar. Tá mé ag tarraingt cruinniú poiblí idir inniu agus Dé Máirt seo chugainn agus beidh cead ag an bpobal aon cheisteanna atá acu a chur ach tá mé lán chinnte go mbeidh siad sásta leis, go háirid nuair a gheobhaidh siad pingin mhaith as. Sure, níl aon bhaint ag mo shuíomhsa leis an gcoill.
Bhuel, is fíor sin ach tá do shuíomhsa san áit is feiliúnaí, do bhealach iontrála. Bhuel, fiú más ea, níl sé le díol. Bhuel, mar gheall go bhfuil do shuíomhsa chomh tábhachtach sin don fhorbairt, tá muid sásta praghas an-mhaith a thairiscint. Is maith orainn.
Beidh mé ag seoladh amach litreacha foirmeáilte ag na húinéirí talúna eile. Bheinn an-bhuíoch dá bhféadfá an scéal a scaipeadh go dtí sin. Agus idir an dá linn, b'fhéidir go smaoineofá ar mo thairiscint. OK mar sin. Bhí cuma oifigiúil ar an bhfear sin.

Yeah. Is is cosúil go bhfuil Lee sásta a bheith cairdiúil arís. Bhuel, tá scil cáil maith. So, tá tú ag rá go mbeadh tú sásta dearmad a dhéanamh ar gach rud? Tá.
Ach caithfidh sí a theacht chomh fada liomsa agus a rá go bhfuil brón uirthi. Bhuel, tá a fhios agat cé chomh stubborn is atá Lee. Má dhéanann tusa an an chéad move, bhuel, aontóidh sí leat. Is cén fáth a gcaithimse an chéad iarracht a dhéanamh? Bhfuil tú ag iarraidh réiteach a fháil air seo. Is í an cara is fearr atá agat. Caithfidh tú labhairt léi. B'fhéidir.
Alright, mar sin. Ach fágfaidh mé píosa í. Ní dhéanfadh cúpla lá imní aon dochar di. Is ansin b'fhéidir go n-aithneoidh sí cé chomh gránna is a bhí sí linn.
Iontach.

Nó dúiseoidh sibh na gasúir. Ní haon iontas nach raibh aon fhonn ar ais ar Mhumha Thíre. Nár bhreá a bheith ar ais i dTenerife arís. Ag suí cois na trá, ag breathnú ar an ngrian ag dul faoi, muid ag ól fíona.
Shíl mé gur leat féin a bhí tú ann.
Bhí mé liom féin. Yeah, ach dúirt tú muid.

Alright, alright, alright, tá mé ag teacht. Go raibh maith agat.
Stop. Ríona! Hi! Ah, cheap mé go raibh tú féin agus Dad ag tíocht le haghaidh dinnéir anocht. Lady Dean ar? Níor chuala mise tada faoi.
Bhuel, dúirt mé le Dad é cúpla lá ó shoin. Is ag at aon is dóigh liom go ndearna sé dearmad glan é a rá liom. Ach le bheith fírinneach faoi, tá mise go muineál i mo chuid oibre. Ach beidh mé ag déanamh uile nuair a bheas mé saor. Slán. Right.
An gcreideann tú é sin?
Rinne sé dearmad é a rá léi, sin sin.
Chuirfinnse geall nach ndearna sé dearmad é a rá léithe ach nach bhfuil ceachtar acu ag iarraidh a dhul. Ríona.
Bhreathnaigh sé go raibh sí ag inseacht na fírinne. Yeah. Bhí muis.
Bhuel, níl sé seo ag cur isteach ná amach ort, an bhfuil. Tú ceart go leor. Tá.
Cad chuige. Bhuel, tá tú an-chiúin le cúpla lá. An ndearna mé aon cheo ort. Tá go leor ar m'intinn le gairid. Ach geallaim rud amháin duit.

Níor chodail mé néal le cúpla oíche anuas.
Sa tigheata. Caitríona.
Chaith sí an deireadh seachtaine uilig do mo sheachaint. Agus inniu, d'éirigh sí go tobann nuair ab éigean do Dhaid imeacht. Sílim nach raibh sí ag iarraidh mo chomhluadar ar chor ar bith. Agus déanann go síoraí deireadh orainn leis.

Ach cén deifir dó sin? Ara, ná bac leis, cúrsaí mná. Jeepers, níor chas mé le fear amháin féin deimhneach ag cúrsaí mná cuid as. Creathadh na mná agus beidh deireadh go deo leis an anachain, ha? Ós ag caint ar mhná atá muid, tá iontas orm go bhfuil an bheirt agaibhse ag labhairt le chéile ar chor ar bith tar éis do Scooby-Doo anseo a phus a shá isteach ina chúrsaí.
Ach cé mhéad uair a chaithfeas mé é a rá? Níor tharla tada idir mé féin agus Tara, okay? Gan an geall amuigh, ní hamháin atá tar éis, agus ná tar éis an thiarna, ní cheapfá go mbeadh sí gar arís go deo, agus ar aon nós, bhuel, ní rabhas im gcur suim eadaínt. Bhuel, ní leor tús an fhile a súgradh anois.
Vince?
Tuige a bhfuil tú do mo sheachaint, a Chaitríona. Níl mé do do sheachaint. Céard a chuir é sin isteach i do chloigeann?
Bhuel, níor labhair tú liom le fada. Céard atá ag tarlú? Ar dhúirt sé tada leat ar dhuine ar uairt? Ó, ní hé seo an t-am le bheith ag labhairt faoi.

Yeah, beidh sé ag eagrú cruinniú poiblí ina míneoidh sé níos mó faoi. Ó, a mhic, beidh sibh saibhir, ha? Bhuel, beidh a chur in aghaidh. Go hon, a Mheiger man, caithfidh mé imeacht? Beidh an dinnéar réidh sa mbaile. Beidh an áit uaithi. D'fhoghlaimis liom. Beidh, ceann amháin agus ceann do mo leathbhádóir anseo. Ach mo chuimhne agus mo dhearmad, nach bhfuil píosa talún nó dhó agat féin ansin i ngar go chaillfear. Ó, muise tá, agus giodán nach fiú a bheith ag trácht air.

Ah well, deis cúpla punt a dhéanamh caillte. Ní airíonn sé go bhfuil tú ag cailliúint oiread. Tuige? Sé Fahy an tógálaí.
Ah! Fahy! Ah! Bhuel, bainfidh mé sult as a bheith ag breathnú air ag fáil an ceann is fearr ar na pleotaí sin.
Breathnaigh ort. Ní smaoiníonn tú ar aon duine riamh ach ort féin. Ar cheap tú dáiríre go raibh mé i ngrá leat? Ha! Ní raibh ann ach píosa spraoi. Sin é an méid. Má cheap tú go raibh tada eile ann, bhí goil amú aisteach ort. Tá mé pósta le Vince. Do dheaide. Bhuel níor stop sé sin cheana thú.

Is fearr an fear é Vince lá ar bith ná thú. Thart? Ní raibh tada ann riamh le go mbeadh sé thart. Níl grá agamsa ach do aon fhear amháin. Hey.
Agus beidh tuilleadh againn ó Ros na Rún amárach anseo ag ceathrú tar éis a ceathair tráthnóna ach ag teacht fós anocht, Féilte ag leathuair tar éis a hocht.

Sin sin. Tabhair faoi le Gael Linn.
Slán le Hillridge Junior High ag teacht inniu ar Lizzie McGuire.
Na déithe caillte. Scrúdaítear reiligiúin ársa atá imithe i léig le himeacht ama. Breathnaítear ar an gcultúr, ealaín agus ailtireacht a bhain leo. Leanann Christy Kenneally na déithe caillte. Dé Domhnaigh ag leathuair tar éis a 8 ar TG4.